ka ọ ghara inweta na nwoke a ị na-akpọ mmadụ ọtị ị ga-ebuzi ya ịbịa n'ụka nwa ọtị ba n'ime ụlọ ụka dị na-ekpe ekpere karịa idina n'iro ebe a nwere afọ gị ebe ga-eche na arụ adịrọ gị fada ọka mkpọ na nọ m ba n'ime ndị chọrọ ịnọ n'iru chukwu ehika nwezi ka m nọrọ n'ụkwụ ya na ụkwụ ya ga-akara m mma ịchọ ịkwụ abụ kịta n'ihi eyi akwụkwọ Eh? Eh. and then o nwere ka ị pụwa yere iyi na akpụkpọ ụkwụ ị ga-apụwa yere igwe onwe gị pụọ eh, mana akpụkpọ ụkwụ ahụ ga-adịrịrị mkpa n'ihi eyi akpụ fada ị mara ihe ahụ e ji wee mebie obodo Sodoma na Gomora na baịbụl ọ nya ka o mere wee na-arịkasị m ahụ m niile ọ bụrụ na ọ bụrọ maka chukwu na mgbapụ ha a na-ekwu ị ma na o mehụ two weeks izu ụka naabọ o buru agba agba moto wee nata o buruzie moto a wee nata hmm. m wee sị mba ka m bịa na be chukwu na ebe m ga-enwetakwa onwe m maka na o nwere ike see n'isi o bere m isi ebe o mere nke ọ ka ga-eme m nke karịrị mana ka ka ezo ka ihe mere just ka ọrụ m bi wotu nke ka ihe ihe mee ebe anyị na-arahụ ụra bụ uwe ndalụ maka ọtụtụ amaka ọtụtụ ọ nata buru nnukwu moto wee nata moto ahụ juru wee nata since ahụ enwetabeghị onwe m ahụ niile o mechasị m ka anyị kpee udo m wee sị ya na mapụ na ya na mụ nwa mee m udo ka m bịa be chukwu bịa mee udo mana ọ dịkwa mma ka gị na ya naabọ mee udo ebe onye anụ ya chọgo ka gị na ya naabọ mee udo ghọtago ị na-ekperịkwara ekpere fada ana m ekpe mana ekpere m o- ọ dịghị ọkpụrụkpụ ka ị nwekwa sacramentals ị na-eji ekpe ekpere ma ị na-ekpe ekpere fada m ga-agwa gị eziokwu enwe ọdịbụ sakara ọ bụrụzie mbe nta ọ nya bụ nsogbu ọ nya bụ nsogbu ahụ anyị na-adị enwe ị na-abịa ụka ọ dị ka onye na-akọ ugbo na-eje ugbo onye na-akọ ugbo mana i nwerọ ọgụ nwerọ mma keezi ị ga-eji wee na-arụ ọrụ ugbo n'ugbo as onye ụka ị bụ i kwesị inwe all those things kwesị iji na-ekpe ekpere ya bụ ngwa agha i nwe iji merie ọnwụnwa ekwensu niile ajọ mmụọ na mpịapịa mmụọ niile na-abịakwute gị mgbe ọbụla i ji ya na-ekpe ekpere ajọ mmụọ ga na-agbara gị ọsọ

Thank you, Father. N'okporo ụzọ anyị ga-eji na-ekpe ekpere. Ị ga na-agba mbọ na-ekpe ekpe ekpere oge ọbụla. Ụtụtụ ọbụla i teta ụra i kpee ya, abalị before ị nakpuo ụra i kpee ekpere. Nke a na-anya n'onu, ị ga na-anya n'onu mgbe ọbụla. Ihe a naabọ bụ ngwa agha ị nwere iji wee merie ọnwụnwa ekwensu jisi ike na ekpere mgbe ọbụla ị nwekwa efe n'efifie i kpee ekpere ọ bụrọ sọsọ n'ụtụtụ na abalị.

mama o nwere ife nna ya nọ n'okwu a o nwere ife nna ya nọ n'ife ama ife nwanne m nwaanyị ana m ịnụ na aka nwanne m nta ya dị na ya aka ya dị na ya ọ nwa anya ya hei chi m a kee ka i si ekwuzi otu a hapụ chukwu ihe niile chukwu ya-abọ ọbọ akpọzila mmadụ afa onye ga-eje ụka mama ifi ebezila o o zugo ọ ya-adịcha mma ifi ndo o Mama Ifi, biko ebezina akwa. Ifeọma bụ enyi anyị nwaanyị. Ọ Chukwu bụ ihe ga-anapụta ife niile a. A ma-eji akwa wee bepụta ya. Tụkwasị Chukwu obi, ọ gaghị agharịpụ gị. Ndo o. Ifeọma, ị nụgo ni anụ, ị nụgo nke o si wee dị. o nwe onye na-amaghị ifeọma n'obodo a onyekwa ka ọ na-achọkwa but ọ bụrụ na ị na-asị na onye nke a ma onye nke onye nke a mere ya ka e were ihe ndị a nye chukwu n'aka sọ ya ma nke bụ eziokwu na nke na-abụghị eziokwu o biko kara na obi ọ ga-adị mma ndị ifeọma anyị ga-abịa na o biko nedoro ya anya ọfụma emechaa anyị ga-abịachi bịa hụ ya ifi ndo o ndo o ifi ka ọ dị o chima ka ọ dị ndị nwaanyị na-ama mma negodu nnọọ nwanne m nwaanyị nkwadosigoro m ejego obodo oyibo nnukwu ndị nnọọ ndị a na-anwụ nne nwaanyị iyi ihe ọjọọ ka m na-ekwu ị fụgo ya nụrụ ifu ihe e ji ekwu ndị eme mmadụ ahụ anaghị n'iyi Nkiru mhm. kekwanụ ihe mmadụ ji wee mee Ifeọma ogbi maka ya mmịa na-akọ ọ maka na ọ na-achọ ịnụ di ka ọ maka na di ya nwere ego jụọkwa m mana ijikwa m hmm? adịghị m sure onye mere Ifeọma ogbi mana o nwere ihe m na-eche o the other day mụ na ifeoma so na-ana anachi be ha ka anyị hụrụ akịrịka o bido na-ajụ ya ese ring sị ya kedụ ring ring ring ring ifeoma sị na o nweziri fat na ọ mazi ebe ring dị so di be anyị chenji nwoke dịgbu nke a chenji na o bido baba mba sị ya na na-akọ na-akọ na mụ amakwa m kama na maka ifeoma na ọ da-anụzi ihe ọ da-ekwu okwu even though ọ machicha ihe niile a, ọ ma ihe- ọ- ọ ma ihe amị because Jesus anọ m ebe ahụ o mee nke a abụrọ na a kọrọ m anọ m ebe ahụ o mee anọ m o mee live Hey! ngwa ngwa akịlịka ji wee nwee ego ọ tụrụ m n'anya too much na ọ bụrọ sọ gị nwere onye nọ n'obodo a na-ọtụ n'anya Hey! ka a yọba chukwu naanị chineke kpọpụta anyị n'ajụ ajọ ọnọdụ a mmadụ nọ n'ime ọ bụrụ na ụdị a dị nwa gbakwa ọkụ adaba ọfịa mgbede a na-atụzikwa m egwu anyị na-ejekwa na nwa ebe m chọrọ iso gị wee jee ị chọọ ije township jeere onwe gị township achọrọ m ịnọ na be anyị wee na-amara ihe otu otu be anyị si aga na otu mụwa ga na-esi aga eso m gaa na township ama m ka i si kpata ego gị eso m gaa n'ebe ọbụla ebe a nọ kaara m mma so ka ị kwanyere onwe gị ugwu Ị gwa- ị nwakwala anwa gwa m ka mụ na gị n'abụọ soro gbago township ọzọ ana m ebu block block ọbụla m butere ofu block ọbụla m butere 100 naira ofu block 100 naira i buru block 50 ị mara ego ole ọ pụtara ya ka m ga-abụ m bịa na-abịa soro gị gbagoro township ego m na-amahụ ka e si kpa nọkwara onwe gị kwanyere onwe gị ugwu ihe a bụ akịrịka na-ekwu bụ eziokwu eh? at least i soro ya gaa city ebe ahụ ọ chọọ ofu ezigbo business bidoro gị ị nọkwanụ mma eh? otu i si eme ụtụtụ ọbụla gị buru ihe pụọ mmiri zoo ya ama gị anwụ chaa ya acha gị n'ahụ ị laikiri ya alaikiri m ya alaikiri m ya ọ dị mma anwụ pụta ya acha m o nwenụgo mbọsị m sị gị bịa kpọje m ụlọ ọgwụ na ahụ adịrọ m akpọnụgo m gị sị gị bịa kwanyere onwe gị ugwu nọrọ onwe gị ị ga na-edozikwa ọnụ gị ọ bụ na ị ma edozi ọnụ gị edozi na ọdụ kacha ọdụ bụ ọdụ mmadụ jiri aka ya wee dụọ onwe ya ọ bụ na nne na nna anyị nọ ndụ ọ ha ya-akpọ anyị oku a na nwa nwatakịrị tọrọ atọ nwanne gị nwaanyị n'okwu ọ na-agwa gị ka ọ dịrị gị na mma maka ọ ma na ọ dịrị isi mma ọ dịrị agụba taa nwa ego ole ka m nwere enwetago m obere ego ego adịgo soro m pụọ township ụdị ahịa ọbụla ị chọrọ ịzụ m na-azụ ebidoro gị n'ụdị pụrụ iche n'ụdị dara ụda

n'ụlọ akụ ka m na-edowe ego m ọ m bịa ka m were nye gị ka i- i- i- i mekwa ka i si eme ijighị anya afụ ego na m achọghị iso gị wee jee ị chọrọ ije i jeere onwe gị i ruo na township ị mara otu i si chọọ ibi ndụ gị ị na-ebi ka m nọdụrụ onwe m n'ebe a achọọ m ego m ma ama ka e si kpa adị m eje na ya ị na-edebe ego gị n'ụlọ akụ bịa ka anyị jee township ị chọgodo ịzụ ahịa ndị China ụdị ahịa ọ bụla ị chọrọ ịzụ ọ bụrụ akwa ndị atụbatara gị ya na kọntena ị chọọ ịzụ rọdụ ejee m Ikeja bulatara gị rọdụ na trela ọ bụrụ simenti na-ebute ya na trela 600 bags a na-atụrụ gị ị na-ere ị nọrọ mma six months one year ị ka m ọgaranya achọrọ m ka ego m pụtụ ka o rutụ gị aka na m amarọ ka i si kpa ego gị gị ha m aka na m ada eje kedu ihe ị na-enyere m nsogbu na m achọrọ ije amarọ m ka i si kpa ego gị m jee mara ka m ga-eme anapụọ m maka mmadụ arịgoro m elu maka ọ da afịa ahụ ịrịgoro mmadụ elu ọ ka m nọ mma ka m jee na be ichie ejela ha because na ọ bụ na m jee na nke dede ga-asị m lahụ maka m mana ndị agha na kịta dinara ịmagoro m elu ka o besọ nke i mere mere ahụ ka na-ejezu m ejezu ma ọ bụ ma gị ihe ị ka ga-eme mana ọ ime enweta m akwa m ebe afọ m ka njere ahụ bụ ede gị na ọnwụkwe na ọnwụkwe na ese ahịhịa Chinelo Chinelo Brother Ọ na-akpọ ọrụ nnọọ eji ga-akpọ ugboro ịtọ before ị za anọ m na akịrịka enyi nwoke nọ nta ahụ so ka m jee fụ ya ọ bụrụ na onye chọọ m sị ya na m nọ nke akịrịka eh? akịrịka eh. brọda bịagodu ọ gịnị ọ bụ ihe m nụ maka akịrịka gịnị ha hmm. brọda nụkwara na akịrịka bụzi onye ọgwụ ego kịta mechie ọnụ ọsọ ị nụ gịnị kedu ihe ọgwụ ego gịnị gị mụrụ ọgwụ ego emeghị na asatọ kwụrụ na asatọ asatọgharị agba brọda ụzọ n'obodo niile na-eso ọrụ nna o nwere sọpọtụ ọnụ ya anụọfịa so i sorogo ụmụaka kịrịta ụmụaka na village akụba asị na-akpagharị i sorogo ha na-asatọgharị ọnụ akpagharị onye onye onye gbagide mbọ gbagide mbọ kpata ego a sị na ọ gwọrọ ọgwụ ego ọ kwa ị ma onye m bụ ị ma ụdị business m na-eme before na town ọrụ ụdị ụlọ mbinye ebe n'oriara ofu nkịrịka asịrị ya na-asọtọgharị agba na ka m debere asị na ọga mgbe ọgwụ ego ọga mgbe ọgwụ ego wee gbapụ ọsọ n'ezigbo mbi taa n'ezigbo mbi oke nekwa nekwa nekwa nkịrịka mụ na nkịrịka ọgbọ anyị agba ọgbọ nọ n'afọ m na ihe na-aga ya nke ọma nsị ka nsikwa nsikwa saịdị nke mana ma na mmadụ ya afụ ụzọ ịsụtọkwa agwa bịakwa kịta ndụ nnụtakwa gị ọgwụ ego maka chukwu esighị nga gwara dị ụsụ nwekpe nkwụ igbe mmadụ sabata ndị na-eri n'ụlọ a ile mgbada

o i che na o nwe ihe m na-emenwu gị i che na o nwe ihe m na-emenwu gị sọsọ abalị abụọ ka m nyere gị abalị abụọ ka m nyere gị mba ọ ka nwụ a ma emegide ebere ebere ebere ebe ọ bụrụ ka m si nwụ e kama akpọ ndị akpa obi mba ihe ju akpa nwachie ya ọnụ ihe nwa ka ya esite eme ka a ga-eme ya ebe mba kama akpọ m na-akpọ obi akpọ m na-akpọ obi jide nwanne nwoke bụ ji okwe kwe kwe kwe ebute n'ụlọ ebe ahụ mba ụya ma modo ụya dị modo Hey! mba ọ gara outside work

rice na stew rice na stew akịrịka ebee ka i si na ị na-eje ka i jee lie nni hmm, akịrịka oge gị agwụala i nwezi oge akịrịka i si na ị chọ ije li nni ngwa jee lie nni nke ndị mmadụ emechi jee lie nni nke ndị mmụọ akịrịka brọda brọda tani dizi eri nni ana m agbakọgoro ihe mụ na ya ya eje ka njem ana m echeta ka mụ na ya fụ

keekwanụ ebe ọ nọ injinia zuru ya gaa na saịtị nke ọzọ nke nọ na ama mgbakọ Nagachi na saịtị akịrịka ị sị m gịnị a sị gị jee zuo ike akịrịka oge gị na-agwụ akịrịka obere oge ka m nye gị oge gị agwụbala

iyi ọ ga-abụ ya ngwa welapụ nne nwanne ya kpata ego ebe sila wee na-alụ ụdị ọrụ a nna arapụ ọnwụkwọ nkwe nwụdị mmadụ ọgwụ jenụ ka alụ bọọlụ nna Chibe anyị

nwụrụ chineke napụkwa ekwensu ike ọ dị ka ọ na-atọ ya ụtọ ka m remain ka m bụrụ poor man ka m bụrụ ogbenye ọ bụrụzi onye take risk ọ bụrụ ọgaranya

ka i ji debe nwanne gị n'ọnọdụ a maka ife i melụ ka i ji tinye ya n'ọnọdụ a mana nsogbu adịrọ gbapịa ife ọwụ ike i tere n'aka ka ya pịa ife i tere n'aka